Seo an chéad chuid den fhíseán dea-chleachtais ina bhfuil Áine Ní Bhreisleáin ag labhairt le Orlaith Ruiséal.
Tá fáilte romhaibh go ceann eile de na físeáin oiliúna atá eagraithe ag Glór na nGael. Tá siad dírithe ar na grúpaí súgartha agus ar ghrúpaí tuismitheoirí agus tachráin, ar na páistí is óige agus daoine atá ag plé lena bhforbairt agus grúpaí atá ag plé leo agus á dtógáil agus mar sin de agus tá lúcháir orm fáilte a chur roimh Orlaith Ruiséal, tá sí linn ins an fhíseán inniu. Tá sí mar stiúrthóir ar an scéim Tús Maith, seo scéim tacaíochta teaghlaigh atá ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Bíonn siad ag plé le grúpaí súgartha, bíonn siad ag plé le himeachtaí agus rudaí a eagrú do pháistí, na páistí is óige, bíonn rangannaí cócaireachta, ceol, damhsa agus cuid mhór eile ar siúl acu. Chomh maith leis sin, tá Orlaith ag plé le togra de chuid Ollscoil na hÉireann Gaillimh le Smithsonian ar an nasc a bhíonn idir marthain teangaí agus pobal agus tá sin dírithe ar phobal Chorca Dhuibhne. Orlaith, tá fáilte romhat chuig ár bhfíseán. Go raibh míle maith agat, Áine. B'fhéidir, i dtús báire, má insíonn tú dúinn cén fhad tú féin ag plé le Tús Maith agus le hOidhreacht Chorca Dhuibhne agus an obair ar fad atá ar bun agaibh ansin?
Táim ag obair le Oidhreacht Chorca Dhuibhne anois cúig mbliana déag. Thosnaíomar an scéim seo cúig mbliana déag ó shin mar tháinig sé chun solais sa dúthaigh go raibh leanaí, níos mó agus níos mó leanaí ag teacht ar scoil gan aon Ghaelainn acu agus tháinig na cúntóirí teangan dtí Oidhreacht Chorca Dhuibhne ag léiriú go rabhadar saghas buartha fé seo agus an bhféadfaimís aon rud a dhéanamh chun dul i ngleic leis agus Dheineamar saghas an-chuid taighde agus d'fhéachamar cad a bhí ar siúl sa Bhreatain Bhig agus ansan cuireadh cúrsa oiliúna le chéile a chuaigh ar aghaidh ar feadh bliana agus ghlac cúigear déag páirt ansan chun a bheith ina gcuairteoirí baile. Mar chreideann leithéidí Fishman go láidir muna bhfuil an teanga sa tigh ní bheimid ábalta é a sheachadadh ó ghlúin go glúin, caithfidh sé bheith sa tigh againn. Ehm so is dócha ehm is dócha thóg sé tamall ar ar mhuintir na Gaeltachta an coincheap san glacadh leis dáiríre mar gan dabht is spás an-phríobháideach do thigh agus is spás an-speisialta é agus is pribhléid é cuireadh a fháil dul isteach i dtigh duine éigint. Ehm. agus thóg sé tamall saghas orainn, chaitheamar dul ó dhoras go doras agus agus an rud ar fad a mhíniú do dhaoine agus tagann an-éileamh ó dhaoine go mb'fhéidir go bhfuil an Ghaolainn aige duine amháin agus ná fuil ag an duine eile mar bíonn an-chuid tacaíocht ag teastáilt. But tá ag éirí an-mhaith leis agus agus cé go gceapamar go mbeadh sé an-dhúshlánach sa tréimhse seo, toisc an paindéime agus ná beadh cead isteach i dtigh, táimid tar éis teacht timpeall air agus buailimid le daoine ar an dtráigh nó téimid ar shiúlóid leo, ar siúl dúlra agus agus táimid ag baint ana-shásamh as agus b'fhéidir fiú go bhfanfaimid leis sin mar tá sé ana-dheas, b'fhéidir go raibh crut difriúil air istigh sa tigh mar bhídís suite timpeall ar an mbord agus b'fhéidir go raibh, go mbraith sé níos mó ar nós rang ná rud éigin ana-nádúrtha.
Tá sibhse sórt i ndiaidh b'fhéidir buntáiste ar bhealach a bhaint as an dianghlasáil agus rudaí úr a thriail agus b'fhéidir go bhfuil níos mó daoine ag teacht chugaibh anois mar go bhfeiceann siad, tá siad sa bhaile lena bpáistí, go bhfuil siad ag iarraidh rud inteacht a thriail ag an am seo. Yeah, braithim go bhfuilimid tar éis saghas, go bhfuil saghas doras nua oscailte dúinn againn don scéim fiú, you know, Oíche Shamhna mar shampla now, de ghnáth bheadh ócáid mór againn istigh i halla mm-hmm. ach um, just Thánamar timpeall air agus agus do scrígh file áitiúil, Dairena Ní Chinnéide, dán beag aoibhinn dúinn agus bhí daoine saghas plopáilte timpeall in áiteanna difriúla, saghas Poll a' Phúca, ehm, eh, Bóithrín na Marbh, áiteanna difriúla agus bhí daoine, you know, gléasta suas agus so chuadar saghas camchuairt sa mhótar agus dúirt ana-chuid tuismitheoirí linn, ó, más é bhur dtoil é, déin é seo gach aon bhliain as so amach, oiread spóirt againn. Ehm, So yeah, like ar dtúis bhí bhíos saghas ag breith chugam féin ag rá gosh cad a dhéanfaimid maidir le maidir le sóisialú is rudaí mar sin ach tá slite nua fachta againn agus tá siad ag oibriú. An t-aon rud go bhfuilim buartha mar gheall air ná na grúpaí súgradh mar ehm tá sé deacair iad san a láimhseáil amuigh fén aer ag an t-am so de bhliain ehm Bobby sa dóigh. Yeah agus tá an sóisialú chomh tábhachtach dos na leanaí san na blianta tosaigh san an chéad dá bhliain ó thaobh ehm just you know, ó thaobh forbairt teangan do agus gach aon ní eile chomh maith. So, so yeah, tá, tá súil agam go mbeimid ábalta ceannín beag a thosnú thar n-ais arís an tseachtain seo chugainn.
Agus tá cur i láthair agatsa, a Orla, b'fhéidir, a ní cur síos ar chuid, cuid den obair atá ar siúl agaibhse le Tús Maith agus b'fhéidir dóigheanna agus slite go gcuireann sibhse rudaí a oibríonn daoibhse i bhfeidhm agus bhéarfaidh mé cúpla soicind duit go gcuirfidh tú chuige le é a chur in airde ansin ar an bhéile. Sin suim, yeah. Just chuireas é seo le chéile b'fhéidir, bhíos ag smaoineamh dáiríre b'fhéidir ar dhaoine atá b'fhéidir ar tí grúpa súgradh a thosnú ina ndúthaigh féin agus gan dabht an chéad rud a dhéanann tú ná fógraíocht a dhéanamh air, so póstaer beag mealltach a dhéanamh agus a chaitheamh in airde, I mean is gan dabht bheifeá á chur ins na meáin anois is dócha mar ní bhíonn daoine ag caitheamh posters in airde a thuilleadh. Rud a mholfainn, níl sé scríte agamsa ar mo phóstaer ansan ach ana-mhinic bíonn sé scríte agam ar a' dtaobh chun ná beadh aon mhíthuiscintí ann ina dhiaidh sin, deirim, sí an Ghaelainn teanga na hócáide seo agus so an chéad rud a dhéanamh ná seo fógraíocht a dhéanamh ar cad tá ar siúl agat. Ansan just díreach chun a mhíniú cad tá i gceist le grúpa súgartha dáiríre is just is is deis é do ghrúpa thuismitheoirí is dócha teacht le chéile le leanaí óga agus bualadh le chéile mar fé mar a luas leat níos luaithe bíonn uaigneas ar dhaoine nuair is is is obair saghas aonaránach gan dabht agus bíonn tú leat féin muna bhfuil an bheirt agat ag baile le chéile tú féin is do pháirtí but ana mhinic bíonn duine amháin imithe thar n-ais ag obair so bíonn tú ana mhór leat féin agus an leanbh agus cé go bhfuil sé speisialta tá tá saghas uaigneas ag baint leis chomh maith mm. so is breá le na tuismitheoirí so teacht amach agus bualadh le chéile agus b'fhéidir, na fadhbanna beaga atá acu a roinnt lena chéile maidir le, you know, an rud a bhíonn ag cur isteach ort an chéad sé mhí, is dócha, ná an ceal codlata san a bhíonn agat agus go mbíonn tú saghas cosúil le zombie ag dul timpeall. Agus, you know, go mbraitheann tú nach bhfuil éinne eile ar domhan ag braistint fé mar atánn tusa ag braistint go mbuaileann tú le tuismitheoirí eile a bhraitheann an slí céanna. So bíonn deis agat saghas cairdeas a bhunú le daoine agus a bheith foghlaim óna chéile, b'fhéidir go mbeadh nodanna éigint nó leideanna éigint ag an tuismitheoir eile maidir le conas an leanbh a choimeád ina gcodladh an oíche ar fad nó rudaí beaga mar sin. Ach fé mar a luas leat níos luaithe, is í an príomh-aidhm athá againne ná an Ghaelainn a chur chun cinn. Agus tugann an grúpa súgradh, is dóigh liomsa, deis duit, de réir mar a théann an t-am ar aghaidh, tugann sé deis duit comhrá an-mhacánta bheith agat le daoine, cuireann tú aithne orthu agus is féidir leat comhráití an-mhacánta bheith agat mar gheall ar, mar gheall ar theanga agus cad atá á úsáid age baile agus cad ná fuil agus a gceapann tú go bhféadfá é seo a dhéanamh agus cad, mar gheall ar é seo a thriailt agus just ní bhíonn na comhráití san agat de ghnáth le daoine agus. Sin ceann des na rudaí go gceapaim atá chomh cumhachtach mar gheall ar na grúpaí súgartha seo, go dtugann sé an deis sin duit comhráití mar seo a bheith agat le daoine chun saghas imeacht i bhfeidhm orthu ó thaobh iompar teangan.
Agus is sna grúpaí seo, maram, caithfidh daoine a bheith sort oscailte agus ionraice agus muinín a bheith acu as an duine atá ag stiúradh an chúrsa nó an té atá á léiriú. gur féidir leo rudaí, mar a dúirt tú, príobháideacha nó rudaí, b'fhéidir, a mothaíonn siad leochaileach faoi, bhfuil mé ag labhairt go leor Gaeilge leis an pháiste, bhfuil mo pháirtí ag labhairt i mBéarla liomsa agus bhfuil sin ag dul i bhfeidhm ar an leanbh. Bíonn cuid mhór ceisteanna mar sin ag tuismitheoirí agus corruair bíonn eagla orthu é a rá os ard, ar eagla go go gcaithfí smúit de shórt éigin orthu. Tá a fhios agam yeah yeah yeah no táim táim táimid tar éis ócáidí bheith againn saghas nó amanta a bheith agam go raibh go rabhas ábalta comhrá an-mhacánta a bheith agam le daoine agus is dóigh liom gurb in é athá i gceist is dóigh liom uaireanta go mbraitheann an-chuid daoine an-bhrú I mean tá siad ag iarraidh na daoine a théann síos an bóthar so ag iarraidh leanaí a thógaint le Gaelainn muna bhfuil do pháirtí you know, muna bhfuil Gaelainn líofa aige do pháirtí is féidir leis a bheith an-an-dhúshlánach agus bíonn tú smaoineamh uaireanta cad is fiú é seo, bhfuil mé ag déanamh an rud ceart? Um, agus don gcuid is mó sin é an saghas dynamic atháimid ag plé leis anseo go mbeadh Gaelainn ag an mháthair agus ná beadh ag an t-athair nó go mbeadh Gaelainn ag an t-athair agus ná beadh ag an máthair agus Is fíorbheagán cúplaí anois, d'fhéadfainn iad a chomhaireamh ar mo dhá láimh, dáiríre, go bhfuil Gaelainn ón gcliabhán ag an mbeirt acu. So, yeah, tá ceisteanna móra ag teacht chun cinn agus, tá a fhios agat, bíonn an-chuid ceisteanna acu mar gheall ar iompar teangan agus, you know, an saghas, an saghas fealsúnachta a bhíodh ann ná one parent, one language agus cloí leis sin but, An-mhinic duine na duine b'fhéidir an duine eile teastaíonn uaidh sin a bheith páirteach ann chomh maith nó uaithe sin a bheith páirteach ann agus déanann siad san b'fhéidir roinnt Gaelainne a dh'fhoghlaim agus so bíonn an-chuid iarrachtaí difriúla go mbíonn you know b'fhéidir go mbeadh ranganna Gaelainne againne do thuismitheoirí ansan bheadh sé sin ag titim isteach leis an ngrúpa súgradh agus b'fhéidir imeacht éigin a bheadh ar siúl aige Tús Maith agus ansan bheadh iarracht saghas comhtháite ar siúl ansan ag an gclann san agus is féidir leis sin a bheith an-éifeachtach ar fad. But just ansan na buntáistí fé mar a luas like, you know, just go dtugann sé sin I mean mé trí is dócha really um, go bhfoghlaimíonn na leanaí óna chéile is dócha sin ceann dos na buairt a bhí aige tuismitheoir le déanaí liom go bhfuil sí buartha ná raibh ná fuil a mac tréis bualadh le leanaí eile dáiríre le an-thamall agus you know Sin é an slí a dh'fhoghlaimíonn leanaí ó a bheith ag déanamh aithris ar leanaí eile agus nuair nach bhfuil an deis sin acu ansan. You know, gan dabht tá tuismitheoirí buartha fé láthair mar nach bhfuil an deis, más, más an chéad leanbh athá agat agus nach bhfuil aon leanbh eile sa tigh, dtuigeann tú an rud mé, go mbeifeá saghas buartha ansan. Umm, so yeah, sin iad na buntáistí ansan. Umm, just fé mar a luas níos luaithe, cé go, go, go, gur fuath leat a bheith ró saghas oifigiúil mar tá sé saghas an-neamh fhoirmeálta an rud ar fad an-nádúrtha but ó mo thaithí féin tá sé an-tábhachtach go míneofá saghas na polasaithe agus na cleachtais do dhaoine an chéad lá chun ná beadh aon mhíthuiscintí ann ina dhiaidh sin mar is cuimhin liom go raibh tuismitheoir amháin a thagadh go dtí grúpa súgradh sa Daingean agus just just ní rabhadar sásta aon iarracht in aon chor a dhéanamh leis an dteanga. agus just chuir sé isteach chomh mór ar an ar an ar an ngrúpa ar fad mar you know má tá duine amháin de shíor a freagairt as Béarla agus a labhairt as Béarla agus tá tusa ag iarraidh rud a reachtáil as Gaelainn tá sé an-dian a bheith ag plé leis sin. So má bhíonn tú an-shoiléir ón tús you know is é a rá look an rud a deirimse le daoine de ghnáth, má bhím i gceantar mar sin, sa Daingean b'fhéidir, mar shampla, déarfainn 'beidh mise, beidh sé seo á reachtáil as Gaelainn, beadsa a labhairt as Gaelainn an t-am ar fad'. Tuigim go mb'fhéidir go bhfuil seans ann ná tuigeann tú mé. Má bhíonn, má bhraithim go bhfuil tú in aon saghas dainséar nó aon rud mar sin, gan dabht, déarfaidh mé as Béarla pé rud atá le rá. Agus má tá aon cheist agat, gan dabht, míneoidh mé duit pé rud. Ní theastaíonn uaim go mbraithfinn, ní theastaíonn uaimse go mbraithfidh mise, drochmhúinte agus ní theastaíonn uaim go mbraithfidh tusa go bhfuilim drochmhúinte mar nílim, déanaimid é seo as Gaolainn anseo, tá fáilte romhat a bheith anseo ach ba mhaith liom dá ndéanfá gach aon iarracht is féidir leat a dhéanamh fhad is atánn tú anseo. Agus má dhéanann tú é sin ón tús ní bheidh tú ag fáil pian i do bholg leath slí tríd tar éis sé seachtaine ag rá tá an duine seo fós a leanúint ar aghaidh ag labhairt ana-chuid Béarla.
Orla, You know, má tá duine ag teacht chuig an ghrúpa seachtain i ndiaidh seachtain, tá siadsan go fóill ag labhairt i mBéarla, níl siad ag déanamh iarracht leis an Ghaeilge, cé go bhfuil sé ráite agatsa, seo teangaidh an ghrúpa, seo Gaeilge, tá sé ag cur as don dynamic, don fhorbairt, don rithim atá leis an ghrúpa. An mbíonn ort iad a thabhairt go taobh amháin agus a rá leo go soiléir i mBéarla, seans? níl seo ag oibriú, níl tú, ní seo an modh atá againn ins an ghrúpa seo agus caithfidh tú éirí as nó caithfidh tú iarracht a dhéanamh. Mhm.
Tá sé sin tarlaithe cúpla babhta go raibh orm a rá le duine éigin féach you know ní féidir leat leanúint ag teacht go dtí an ceann seo. Tá ceann eile b'fhéidir a bheadh níos oiriúnaí duitse ná fuil an bhéim céanna ar an nGaelainn, gan dabht tá an béim céanna ar an nGaelainn sna haonaid ach an rud atá i gceist agam ná go mbeadh níos mó daoine nós é a freastal ar an ngrúpa áirithe san ná beadh Gaelainn ar a dtoil acu ach ag teacht isteach i ngrúpa atá lán de chainteoirí dúchais agus you know a leanann de a bheith ag labhairt as Béarla toisc toisc I mean níl a fhios agam canathaobh go raibh sé ag teacht go seana fhad but anyway lean sé air ag teacht. Bhí orm you know bhí orm a rá look tá sé seo a cur isteach ar an rithim fé mar a dúirt tú you know má theastaíonn uait is féidir liom ceathrú uair an chloig a thógaint roimis an ócáid so agus suí síos leat agus imeacht tríd roinnt focalóra leat nó rang beag neamhoifigiúil a dhéanamh leat sara dtagann tú isteach nó leathuair a chloig bhíos sásta é sin a dhéanamh leis. But caithfidh mé a rá yeah bhí sé an-dhúshlánach ag plé leis an bhfear san mar just níor níor thuig sé an cúram in aon chor, fiú amháin nuair a mhíníos do é just níor thuig sé

Iompaíonn siad ar fad ar an mBéarla. Tarlaíonn seo, yeah. But lean siad ortha, bhí, bhíos chomh bródúil astu mar ní, ní hé go ndúrtsa faic leotha ach leanadar ortha a labhairt as Gaelainn, ehm, cé go mbíodh sé sin a labhairt as Béarla de shíor. Leanadar ortha agus b'fhéidir go míneoidís nó b'fhéidir aistriú beag ach ní rabhadar chun iompú ar an mBéarla so bhí sé go diail saghas rud nua ab ea é sin dom go dtógas ceann dó anuraidh. Yeah, bhí sé, thug sé ardú croí dom. Cúrsaí sábháilteachta agus feitheoireacht linbh, ar ndóigh, caithfidh sin a bheith mínithe go soiléir ag na grúpaí seo díreach ar mhaithe le sláinte, sábháilteacht agus iompar agus scafall.
Cinnte, agus is cóir duitse ar son dea-chleachtais dáiríre saghas, you know, imeacht tríd gach aon rud sa tseomra sula dtagann éinne isteach leathuair an chloig a chaitheamh, imeacht timpeall a chinntiú go bhfuil, go bhfuil, ná fuil aon bhréagáin briste ann, ná fuil aon dainséar go ngortófaí leanbh. Chomh maith leis sin, mínítear dos na leanaí, dos na tuismitheoirí ag an tús go bhfuil siad san go huile is go hiomlán freagarach as an leanbh, nílimse nó níl éinne eile, so bíonn sé sin soiléir go gcaithfidh siad saghas a bheith ag faire ar an leanbh. Tá siad ag teacht chun sóisialú leis na máithreacha eile but caithfidh siad súil ghéar a choimeád ar an leanbh chomh maith agus atá siad ann. So yeah, rud eile atá ráite ansan ná saghas go mbíonn sé ar siúl chun you know ócáid sóisialta a dhéanamh but go bhfuil sé an-thábhachtach chomh maith ná suíodh na tuismitheoirí siar agus gach aon rud a dh'fhágaint fútsa. Gurb é an rud atá ann ná go bhfuilimid ar fad saghas anso le chéile agus go bhfuilimse just saghas á stiúrú go cneasta. Ach is minic a deirim le tuismitheoir b'fhéidir gur mhaith leatsa na rannta a rá an tseachtain so nó b'fhéidir gur mhaith leatsa an scéal a rá agus bíonn siad saghas cúthaileach ag an tús but dá mhéid is a chuireann tú aithne orthu bíonn siad sásta ansan é sin a dhéanamh so go mbímid ar fad páirteach sa rud seachas just duine amháin ag riaradh an rud ar fad agus ná fuil aon freagracht uaireanta I mean an rud an moladh a bheadh agamsa do dhaoine má thá siad ag tosnú amach ná tarraing na, na tuismitheoirí isteach ann ábhairín níos mó fiúháin Tarraing isteach níos luaithe iad, abair leo an seomra a réiteach, conas a theastaíonn uathu san an seomra a réiteach inniu? Agus ansan go mbraitheann siad, go mbraitheann gach éinne go bhfuil saghas ábhairín úinéireacht acu ar an rud, seachas a bheith just rocáil suas dtí rud éigin atá saghas ullamh agus réitithe duit agus go bhfuil tú, uaireanta má, uaireanta bíonn tú ana saghas hands off ansan saghas you know seachas má bhíonn páirt agat saghas sa leagan amach agus an cur chuige yeah. go mbíonn níos mó do úinéireacht agat ar an rud saghas you know. Ná, ná sílfidh na caomhnóirí nó na tuismitheoirí gur sort grúpa feithimh linbh atá ann, caithfidh siad sin iad féin you know, is sampla na tuismitheoirí agus na caomhnóirí do na páistí mar sin má tá na mamaís nó na dadaís ag suí siar ag déanamh neamhairde, bhuel níl sin ag dul a thabhairt sampla rómhaith do na, do na páistí beaga. Mhm.
Agus bíonn sé seo ar fad saghas ar bhileog beag agam agus ansan caitheann siad é a shíniú ag an tús Cinnte. chun arís ná beadh aon saghas míthuiscintí níos déanaí agus má bhíonn tú ana-shoiléir ón tús ar cad tá ar bun rithfidh do ghrúpa súgradh ana-dheas agus cheart go mbeadh, ná beadh aon dua agat. Seo just pictiúr beag ansan de cúpla babhta. Bhí bliain amháin anuiridh gur éirigh linn dul ar an dtráigh. Galánta. Bhí sé chomh álainn, chomh aoibhinn. Bíonn sibh sort ag déanamh rudaí i suíomhanna éagsúla, tím, tím rud, tá sé ar nós féile de chineál an teart ansin le na dathannaí deasa agus an sort faoi, phuball nó faoi rudaí Yeah, sin saghas creative. cluichí parachute. So is Ah. féidir an-chuid, is féidir an parachute, uh, an-chuid um, amhráin agus rannta beaga a dhéanamh istigh ansan leo, saghas, you know. Ah. Cé nach bhfuil siad san agam díbh anois inniu, but um, so just, brón orm. Yeah, so just saghas an cur chuige bunúsach a bheadh agat ná an saghas fáiltiú an fáiltiú an-tábhachtach mar bíonn, uaireanta bíonn roinnt leanaí an-chúthaileach. Má tá leanbh an-chúthaileach agat, ní dhéanann tú beag ná mór de nuair a thagann sé isteach, déanann tú nach mór nothing de agus lig dó mm-hmm. éalú isteach saghas go ciúin. But na leanaí eile, you know, téir síos ar do ghlúine, fáiltigh iad, déan saghas rud mór dóibh, you know, is féidir rá, you know, Nílim ag rá ná beadh fhios ag daoine conas é seo a dhéanamh but tá an fáiltiú an-tábhachtach agus nuair a dhéanann tú Ó! Dé bhur mbeathasa agus fáilte romhaibh isteach inniu agus Ó! Féach tusa Áine agus téir síos ar do ghlúine agus chun go mbeidh tú ag leibhéal céanna leis an leanbh agus Ó! Féach an gúna aoibhinn atá ort agus na bróga deasa agus cúpla rud beag deas mar sin agus bíonn siad an-shásta. Agus ansan bíonn saghas saor imirt i gceist so bíonn siad saghas ag imeacht timpeall saghas ag tóraíocht timpeall an seomra féachaint cad é go díreach gur suim leo a bheith ag súgradh leis agus bíonn deis beag agatsa labhairt le mam nó le dad um, fé mar a tharlaíonn sé actually le tosnú i mbliana is fearaibh ar fad a bhí agam i mo ghrúpa súgradh i mBaile an Fheirtéaraigh rud a bhí chomh suimiúil yeah bhí sé go diail um, agus ansan de ghnáth bheadh gníomh áirithe saghas prioctha amach agat b'fhéidir go mbeadh b'fhéidir go ndéanfaidís roinnt péinteáil lena méireanta, tá siad chomh beag is féidir just na méireanta agus péinteáil méireanta a dhéanamh saghas, you know. Um, rud eile gur breá leo a bheith ag déanamh agus tá, tá, tá, tá an oideas ansan agam díbh, ná ta, do chuid taos féin a dhéanamh. Mm -hmm. Agus tar éigean méall ar bheith suite timpeall ar an mbord, tar éigean méall ar an gníomh finishing atá ana relaxing ar fad don dtuismitheoir agus don leanbh. Cosúil le teiripe ar bhealach. Yeah, tá sé díreach ar nós teiripe agus agus uaireanta aon uair a dhéanaim an taos tógaim ceann ná teastaíonn uatha an gníomh san a chríochnú in aon chor ach fanacht timpeall ar an mbord agus leanúint leis agus ansan bíonn cruthanna beaga ann agus is féidir le na leanaí na cruthanna a dhéanamh agus toisc go bhfuil an taos déanta agat féin agus go bhfuil sé nádúrtha níl aon dainséar ann fiú má theastaíonn uatha

seo sa saol amach romhainn ní bheadh aon rud mar sin i gceist fé láthair agus ní raibh aon rud mar sin i gceist bhí grúpa beag tosnaithe againn i Meán Fómhair agus ní raibh aon cheist mar gheall ar tae nó caife nó aon rud mar sin agus ansan b'fhéidir go suífimís síos sé an trua ná rabhas ábalta é seo a dhéanamh thuas sa tseomra go ndeinimid é mar go gcífeá tá sé leagtha amach chomh deas agus ualach bean bags na haon áit agus an-chaite agus ehm.
Cuireadh don pháiste agus yeah just fíorfháiltiúil yeah tá sé just go hálainn mar sheomra agus tá an solas go hálainn ann agus b'fhéidir go gcuirfidh mé pictiúr de Annie nuair a bheidh ansin ina measc anseo yeah beidh sí ina ehm. seachán so
ansan just dírímid isteach ar na rannta agus gan dabht is slí iontach rannta do leanaí chun a teanga a shealbhú saghas agus déanaim iarracht iad a shní isteach le pé scéal a bhíonn againn agus níl fhios agam, an féidir leatsa mise a fheiscint a Áine? Is féidir, yeah. Oh, yeah.
Féidir le tú féidir mé féin. Ní féidir mé féin a fheiscint, so níl fhios agam. But seo ceann dos na hits mór a bhíonn againne istigh sa grúpa súgartha mm-hmm. so an tusa mo Mhamaí So an dteastaíonn uait go léifidh mé duit é Áine? Cinnte, yeah, bheadh sin galánta. Yeah.
Taispeánfaidh mé díbh conas a shním an rann beag isteach ansan, ok? So, so sin rud eile, like, uaireanta leanann tuismitheoirí saghas orthu ag caint, so an rud a dheinim uaireanta ná deirim, you know, Ok, táim chun scéal a léamh anois, ach sin am scéal a léamh agus caithfidh mé ciúnas a bheith agam anois mar ní féidir ach guth amháin a bheith againn, nó eile má leanann siad orthu, deirim, b'fhéidir, Máirín, ar mhaith leat an scéal a léamh inniu? Agus ansan stadann siad. But bíonn sé go deas go dtuigfeadh na leanaí go bhfuil sé tábhachtach nuair a bhíonn duine éigin ag scéalaíocht gur cheart dóibh suí síos agus éisteacht, b'fhéidir, agus foghlaim conas éisteacht chomh maith, I suppose. So, tháinig an sicín amach as an ubh. A Mhamaí! A Mhamaí! Cá bhfuil tú? Ní raibh a Mhamaí ann. Chonaic sé madra. Cad deir an madra? Now níl sé seo sa scéal but d'fhéadfá é sin a tharrac isteach ann. Cad deir an madra? Cad deir sé?

Mrúúúúú arsa an bhó. Thuit an sicín isteach i log mór uisce. Ó bhí sé fliuch báite mo ghraidhin é. A Mhamaí! A Mhamaí! Cá bhfuil tú? An chéad chuid eile anseo, má thá's agat go bhfuil deirfiúr mhór aige duine amháin nó deartháir mór, is féidir leat ainmneacha na leanaí san a tharrac isteach sa scéal agus is breá leo é sin. So, cé gur Áine is ainm di, but is féidir leat é a athrú má theastaíonn uait. So, chonaic sé cailín beag. An tusa mo mhamaí arsa an sicín. Ní me arsa an cailín. Is mise Áine. Is cailín mise. Chonaiceadar garsún nó buachaill. A Sheáin, arsa Áine, bhfuil fhios agatsa cé hí a mhamaí so? Thá's agamsa, arsa Seán. Thug Seán an sicín thar n-ais dtí an circín dubh. An tusa mo mhamaí ars an sicín. Is me, ars an circín dubh. Tar anso chugam a stóirín. Bhí áthas ar an sicín anois.

Eireabaillín álainn is goibín buí. So, is breá leo é sin, nó b'fhéidir go ndéanann Gogaillí Gog mo chircín dubh, suíonn sí síos is beireann sí ubh, ubh inné is ubh inniu, Gogaillí Gog mo chircín dubh. Tá fáil ar an dara cuid den fhíseán seo mar aon le comhairle agus acmhainní tacaíochta eile ar shuíomh teanga-tí.ie.